Beni agatadas e beni agataus ai custu atòbiu nou de Boga Boxi, sa trasmissioni in lingua sarda e atras linguas de Sardinna, ca bolit donai boxi a chini traballat po torrai cabballu a s'interessu artisticu e culturalli de sa Sardinna. In custu atobiu s'ingolleus in su coro de unu cuncordu ca unit teatru, memòria e acòncius urbanus, dinanta a ràdiu, Storie Cagliaritane. Est unu progetu pigau a cura cun amantia de s'assòtziu culturali rts, Radiotelevisioni Sarda, ca de annu contat Casteddu in manera noa, bertera e spibilla. Su cuncordu nascit cun una punna crara, torrai boxi e balidori ai bixinaus a uruidda de sa citadi. Cussus logus meda bortas tentus in cunsideru cumenti de logus non de cultura, ma chi a s'imbessi allogant una ricchesa spantosa de storias, contus e eredidadis. Bixinaus ca cun su contu 'e s'ar. ti podint difenni logus po torrai a nasci e cumpratziri protagonistas berus de una narratzioni noa de sa citadi. Oi si presentaus de bidda ses sa performance frimada de Renzo Cugis cun s'acumpàngiu musicalli de Samuele Dessì, pandada in scena a sa tratoria La Balena de bidda ses est una pregunta retòrica Chini dda fait sciit giai sa respusta, est nou, poita chi no iscis chi callancunu est de sa bidda tua, intzandus no ddu est. Ca poi no est berus ca in bidda si cannoscint sempri totus, ma a su mancu si cannosceus de bisura. Si cannosceus in sa cunditzioni de biddaius, un'istadu sotzialli ca si svelat feti candu bataus in citadi, sa citadi, cussu logu misterosu, carraxosu, biviu de genti, ca non ti faint sa pregunta, Fillu de chini sesi?

Est sballiau u spetaculu. Est totu sballiau oi, incumentzendi de custu logu ca iat essi mellu fatzessiri cosa 'e papai po sa genti e no tenni dus disisperaus aici a chistionai po bosatrus. Ma sa cosa prus sballiara esti propriu su cartelloni e su nomini chi est stettiu postu, nc'est scrittu. Storie cagliaritane, diretore artistico Paolo Carboni, at isballiau totu Paolo Carboni, poita at isballiau Paolo Carboni, poita ca comenti si fai a tzerrai unu cumenti a mei po fai storie cagliaritane, ita ndi sciu deu, est sballiau, poita, poita ca deu seu de bidda, deu seu biddaiu, deu seu cabuderresu. Eh? Deo seu de i biddas, aici si nara Cabuderresu. Problemas ci funt? Ite? Calincuna cosa chi no si andat? Ci nd'est Cabuderresus innoi? Ecco, po prexeri no atzidis sa manu chi seis de cagaduras a tipu Frutti d'Oro, Torre degli Ulivi, Su Spantu, Rio San Gerolamo, Cooperativa Mille, Le Petit Residence. Eh? E ancora prus pagu no atzidis sa manu chi seis de. Poggio dei pini Poggio dei pini Ma indignus cussus de Poggio dei pini La Beverly Hills del Campidano Poggio dei pini Poggio dei pini Oh ma si crenti Poggio dei pini Chi Cabuterra fessit su Monopoli Poggio dei pini at essi Parco della Vittoria Viale dei Giardini Poggio dei pini Ci seis stetius mai a Poggio dei pini? Sa domu prus lègia de Pògiu de Pini a sa de bosatrus ddi fait su cua aici ddi fait. Ma poi funt unu pòpulu stranu cussus de Pògiu de Pini, genti chi no tenet rispetu po is cosas de importu, po nai, cussus de Pògiu de Pini, no sciu cantu domus ci funt a Pògiu de Pini no tenint mancu una crabedura una crabetura in Eternit, mancu una. A giru a giru de sa domu a Pògiu de Pini ddu scieis ita tenint? Il prato verde. Ma ita si ndi faint del prato verde? A giru a giru de i domus tocat a tenni s'aciummentau, no si ddu scaresciais mai, s'aciummentau, poita ca ddu sciacuas cun sa pompa e ddi pigas su friscu. Bellu su prato verde. A Poggio de Pini sa genti tenit matas chi no faint frutu. Ma ita si ndi fadeis? Is matas me biddas funt tres, sceti tres po podint essi mata de biddas, funt una mata 'e nespula, una mata 'e cachi e unu limoni. Bastat aici. Funt istranus custus de Pogiu. De pagu nd'apu connotu unu, m'at biu m'at nau, Ciao Renzo, ma tu sei di Capoterra? Apu nau eia, gratzias a Deus, m'at nau, Anche io. Tui? Tui de bidda? Eia, sono di Capoterra, sono di Poggio di Pini. Ah, ecco! Immoi ddu naras ca ses de Cabuterra, immoi ca tenes cincuant'annus, a no? A piciocheddu ti ndi pariat bregungia però, eh? Eia, ndi ddis pariat bregungia a nai ca fiant di Capoterra, eh? Po caridadi, eh, gei tenint arrexoni issus puru, eh? Cabuterra est una bidda tostada. Est crocanti, nant, Cabuderra, una bidda tostara, però cumenti totu biddas Cabuderra tenit is cosas lègias e is cosas bellas e Cabuderra puru tenit certas cosas chi funt bellas, teneus certas specialidadis, in Cabuderra teneus po nai, nci funt, nci funt po nai, nosu seus bravus a fai, seus Prodotto tipico di... Eh, non mi nd'arregordu, oh, questo... Però, duas... Unu, su rugby. Seus fotis a rugby, eh. Deu no, eh, ma is atrus funti fotis. Si no, teneus fintzas su presidenti, po nai, no? Eh, po... E poi seus fotis cu is corpus. Is surras. Nosu seus genti chi scurit, eh, seus famosus in totu s'Interland Casteddaiu po oe genti chi scurit. Est sèmpiri bastau a nc'essi de Cabuterra po andai me biddas acanta, po nai a Sarrocu, a Pua, e si pigai certas surras bellas, poi fadiat prexeri, chi fera, oh, ndi 'oniast, ndi pigast, fera un import export faremus, no, fadiat prexeri. Cun certas biddas nci fiat propriu familia, femus propriu Fradilis, propriu gemellu, gemellaggi, propriu cun, cun, cun Ura, eh, su, cun Ura, cantus arregordus, su bellu, bellu, cun Ura, eh, ca funt genti chi non tenit arrispettu de, sono irriconoscenti, poita ca cussus de Ura, est gratzias a nosu chi sa festa de Santa Maria est diventara aici famosa, eh. Giai giai mellus de cussa de Santa Rega eh. Gratzias a is cabuterresus, femus nosu chi ddi ponemus pìbiri a cussa festa, nosu dda faremus crocanti. Cussus de sa Pro Loco ddu poniant fintzas in su programma candu andiant is obreris de giru in domu in domu no, a nai, a Ura, naraiant, ita fareis cust'annu, eh cust'annu fareus a is cincu sa missa, poi potaus a Umberto Tozzi, chi totu andat beni benint is cabuterresus puru. E poi arrisparmiant fintzas cun guetus, totu is sodus, nosu ddu faremus nosu su sonu, a bussinadas, totu. Fadiat prexeri. Deu tengu un amigu, unu pagheddu prus mannu de mei, chi s'est aprapuddau prus cun genti de Ura chi cun mulleri sua. E difatis un'atru, un'atru amigu miu, po nai sa fama chi teniat a Cabuterra, un'atru amigu miu, Elio Arthemalle, est un'atori, est Nàsciu e crèsciu a San Michele. M'at nau ca is patis suas a San Michele, candu unu de San Michele ferat unu pagheddu arresolutu, unu pagheddu prontu sempri a certai, unu unu pagheddu arrogu 'e merda, ddu narànt cuss'est unu 'e Caburerra. Cioè a San Michele po nai ca unu de San Michele pudèsciu Ddi naraiant unu 'e Caburerra. Invecias un'antru, unu casteddaiu, chi mi naraiat ca beniat a giogai contras a a su Cabuderra, a palloni, beniat a giogai in su Racasa, acanta 'e domu mia, e mi contiat ca candu beniat issu ferat ala, curriat acanta de sa panchina, no, e candu passiat acanta 'e sa panchina nci ferat unu tipu cun su pipiu aici pigau in bratzu aici, no, fillixeddu suu, e candu issu passiat acanta, castiat su pipiu e ddi naraiat, Oh, spuraddu! Eh, seus fatus aici. Cabuterra si narat genti, est una bidda de genti chi atripat. Lo stereotipo ddi nant est, Capoterra è un paese di gente che picchia. E deu dd'apu torrau a fai, poita ca deu seu cabuterresu e m'ant sempri atripau. Sempri, apu sempri pigau corpus. A cussu puntu dd'apu torrau a fai, Cabuterra est una bidda de genti chi atripat?

Ma si nasci a Sant'Elia o a Stampaxu a bidda no acoppa e m'abbandit in dacca Tu li fai sa medica, tu li fai sa medica, tu li fai sa medica. Deu deu seu de bidda. Foras de Cabuderra nc'est cancun'antru de bidda? Genti de bidda, no atzeis sa manu chi seis de cagaduras tipu Quartucciu, Ceraxus, Selargius, ita bidda cussa, cussa no est bidda. Po nosu cabuterresus, de Sarrocu, de Pua, genti de bidda, cussa est genti de citadi, poita, poita ca funt nascius e crescius acanta de sa cinque cinque quattro. Bosatrus eis connotu is semafurus. Candu ant postu su primu semàfuru a Cabuterra, totu sa bidda andàt a ddu biri. Nosu no si frimemus cun s'arrùbiu, si frimemus cun su bidri. Po ddu castiai, la la la la la, bidri, la la, abeta, eh, la, a colori aràngiu, imoi arrùbiu, eh. Bosatrus seis genti chi teniat is parchègius segnaus in terra, tenemis il parchìmetro, seis genti chi eis pigau su cappuccinu a su barri. Deu po totu is annus otanta cappuccinus in Cabuterra no nd'apu biu mai. Candu apu domandau sa prima 'orta po no mettiri su cappuccinu, m'ant nau caffè latte, caffè latte. Su caffè latte ti ddu bufas in domu tua. Con ita, ma fana si ddu pai pagu pagu, mi depu inchietai. La pai ca is cabuterresus funt genti ammazza bruta, tipu sa Lis, però. De prus. Nosu seus genti chi no eus connotu su cappuccinu, poita ca su cappuccinu ti ddu bufas in domu, no ti ddu bufas a su barri, me is barris de Cabuterra, de candu teniast catorixi annus fintzas a binti, bufiast sceti birra e vov. Passaus is bint'annus chi totu andiat beni brintiast alcolizau e ti podiast pigai una vecchia romagna. Aduncas abbastat aici. Nosu de i biddas, nosu de i biddas, bosatrus si connosceis a nosu de i biddas, poita si connosceis, poita femus is cumpangius de iscola. Oh, chi no si tupant deu m'inchietu meda però eh. Abeta eh. Dd'anti cumprendi. Nosu de biddas seus cussus chi connotu ca poita femus is cumpangius chi tenemis a iscola, eia, cussu chi pighemis po cus e femus nosu cussu de bidda. Deu e custu signori innoi acanta mia, eus fattu parti de su tallu 'e bestiamini chi beniat scarrigau a is otu de amengianu de sa stazione de ARST de sa SATAS e cussa de is trenus, benemus scarrigaus in piazza Matteotti. Eh! Bellu ambienteddu in piazza Matteotti eh! Bellu! Crabus, crabas, burricus, burricas, corpus, droga, razzismu, bullismu, ci fiat totu, fiat bellu, bellu ambienti eh! Bella piazza Matteotti eh! Scurigàrat a is dexi e mesu de a mengianu scurigàrat eh! Cun cussas matas de ficus Benjamin bascias bascias, poi ci fera custu clima, custu fragu, custu fera. Unu misturu mesu fera u pagheddu u pagheddu pineta u pagheddu gabinetu fera pineta e pisciacciu fera una specie de custu bellu fragu deu po su tropu speddu mi seu fattu s'arbre magique piazza Matteotti apo pigau un'arbre magique normali ci apo fattu sa pipì a pitzus e mi ddu so apicau in machina candu brintu m'arribbada custu bellu fragu de anni ottanta bellu imoi biddeis comente dd'ant fatta piazza Matteotti dd'ant rovinada E dd'ant fata bellixedda, oh. Legia depiat abarrai, cumenti dd'eus connota nosu. Eia, deu femu de cussus studentis. A mei mi praxiat andai a iscola. M'est sempri praxiu andai a iscola, benni a Casteddu, mi praxiat. M'est sempri praxiu andai a iscola. Non mi praxiat brintai a iscola, però mi praxiat andai a iscola. Mi praxiat. Nc'est una cosa chi imparas a piciocheddu, candu seis de biddas, e sa primu grandu diferèntzia chi connoscis cun sa cittadi est pròpriu cussa, candu seis de biddas, nc'est una lei chi nisciunus nci dd'at mai fata A cumprendi poita funtzionat aici e custa tantu dda dda connoscieis bosatru puru. Unu, prus acanta biviat a scola e prus brintiat trigariu. Prus a tesu biviast de scola e prus brintiast in orariu. Est una cosa curiosa, nosu candu brint chi brintemus, brintemus in orariu, is casteddaius sempri trigariu. E ndi boghiant iscusas propriu de catzu, propriu de tontus. Una 'orta unu cumpàngiu miu iat nau, Professoressa, mi deve scusare se ho fatto ritardo, c'è stato un problema che nel mio palazzo si è bloccato l'ascensore. L'ascensore! S'ascensori! Deo po pigai s'ascensori depemu andai a su Brotzu depemu andai. Deo faremu vela, sceti po andai a sa Rinascente a mi fai totu is pianus, no? Totus ddus faremu e abarremu spantau de su fatu chi fessira gratis, ma poite gratis? E poi atras cosas nariant is cumpangius mius, una 'orta un'atru cumpangiu fia chistionendi at nau is compitus de ariseri fiant difficilis, erano veramente difficili, mi ha dovuto aiutare nonna, nonna, ma a fai is compitus? Nonna tua? Dd'emu connota custa femmina. Fiat una professoressa de latino e greco in pensione, fiat bascitedda, teniat is pius crutzus, biancus, canura, cumenti a meve, petonara. Candu m'ia biu m'ia nau, Buongiorno e lei da dove viene? M'ia donau sa manu m'ia nau, Lei da dove viene? Eh! Eh! Da di Capoterra! E issa mi at nau, Oh, caput terrae, hic sunt leones! E deu, E acanta sa miniera San Leone, nci traballas? No, no ddu sciemu ca fiat una frasi latina, hic sunt leones, chi iat a bolli nai, innoi nci funt is leonis. Cioè, candu in latinu si no sciant de unu logu. No ddu connosciant, scriant hic sunt leones. Cioè m'iat nau ca benemu de una bidda spedria. Eja, dd'emu connota custa femina ligiat Proust in lingua originali, francesu. Nonna mia no sciat ligi propriu Proust, propriu Proust no sciat ligi propriu nonna mia. Nonna mia no ti chistioniat in latinu, ti chistioniat in sadru. No ti 'oniat de lei, ti 'oniat del tui, ti 'oniat. Sa cosa prus studiada, prus colta chi apu intendiu nai de nonna mia est stetia yogurt. E nonna mia non m'iat essi mai potzu agiudai a fai is compitus a domu, m'iat essi potzu agiudai a fai is compitus de domu. Eh, sciacquai in terra, donai una sistemara a sa pratza, spinniai is puddas cun s'acua buddia. Eh, però torrendi a sa scola, brinta oi, brinta crasi, a sa fini mi seu diplomau. Mi seu pigau u diplomeddu, set'annus. Eja, duus ddus apu fatu in sa sede stacata di Monti Urpinu. Eja, candu faremu cussus duus annus a Monti Urpinu, sa scola mi 'oniat unu una specie de diplomeddu, nci fiat scritu, chi ita nci fiat scritu, respinto nci fiat scritu, no? E intzandus mi naraiant, torra s'annu chi 'enit, torras a fai totu, a gratis, babbu prexau. Po su tropu prexu, nosu teneus un cottage. In campagna, teneus una domixedda in campagna aundi andaus a passai e poi una serra de tamatigas e intzandus mi nariat, Bei, bei ca nci passaus su tempus e dd'agiuremu me is serras. Però babbu est sempri stetiu un'omini generosu, a traballai me is serras mi nariat de andai fintzas candu mi promoviant.

U corpe conca e resto fatti suoi fatti suoi grazie grazie a nosu de biddas nosi praxit meda meda a viaggiai però eus incumentzau luegus eus incumentzau De giòvunus, de piticus, eus coitau a viagiai poita ca andemus a iscola. E fiat unu viagiu. Pighemus sa corriera nosu, no su pullman. Ita diferentza nc'est tra corriera e pullman, ddu scieis? Dda scieis? Ca in corriera tocat a pagai su billetu. Poita chi tui pigas su pullman, podis strecai su pultzanteddu e ti fuit. Prova in sa centunorantacincu. E a ti nci scudi, bis. Nosu pighemus sa corriera, nosu fademus unu viàgiu, su billetu si nariat titolo di viaggio, documento di viaggio, si che unu passaportu. Po nosu studentis fit aici, ma cancunu prus mannu chi a scola no andiat, sa cosa de viaggiai no torriat mancu po Casteddu. Deu apu intendiu genti pagu prus manna de mei nai, Cei, dolori de conca tengu, cei, femu totu su mengianu a Casteddu. Sighit jet lag. Sighit. Ite cussu sa carriera de viaggiadori eh. E però custa cosa de no viaggiai no est sceti de sa genti de bidda eh. Custu ballit po is citadinus puru, is casteddaius puru, poita segundu mei propriu est a su sadru chi no ddi praxit a viaggiai. De cantu eus cumentzau a viaggiai, dexi, cuindixi annus, poita genti chi viaggiat prima ci fera, no, po ispàssiu, no. Ma mancu prima, po nai s'Amèrica, ddu sceus, est stetia scrobeta de unu genovesu, unu genovesu, in su millecuatruxentunorantadus, Cristoforo Colombo, oh, de su millecuatruxentunorantadus po cincuxent'annus totus funt andaus in Amèrica, totus. Totus funt andaus. Is agèntzias de viàgiu fariant dinai a fiche de peis, poita ca organiziant su grupu de is calabresus, de is sicilianus, de is pugliesus, irlandesus, olandesus, candu cichiant de fai su grupu de sadrus, nudda 'e fai, bau pagu no andu! Aho! Aho no! Andu atesu, poi a mei, ma mei mi pigat a cacciai me is curvas, no no andu, no no andu, oh e te, poi, aspetta, e candu emus a depi andai? Candu? Sàbaru? No fait. Dominigu aperrit sa cassa, no! Deu seu canaxu puru, no fait. Nosu seus abarraus innoi, inveces cuddus funt andaus e si funt trasformaus in americanus, funt abarraus cincuxenta annus e si funt furriaus in americanus, ddis est crèscia sa barra, ant cumentzau a papai cagaduras e a chistionai diaici e poi, su sèculu passau, funt torraus. In Europa e in Italia funt torraus e poita funt torraus po fai le basi NATO e aundi ddas ant fatas in Sardegna o su cunnu 'e mamma tua, ma si si ma a nosu no si praxit viagiai però in sa familia mia eia, deu bengu de una familia de viagiadoris, de viagiadoris, is parenti mius fiant viagiadoris, deu custu no ddu scemu, deu bessemu a piciocheddu in is arrugas acanta 'e domu mia via Sauru in su brugu,

e fenta is parentis mius chi fenta passaus a domu po si pigai unu cafei, po unu saluru, e fenta is tzius is tzias, calincunu calincunu simpaticheddu, calincunu prus pagu indinniu, po nai tzia Angela, eh tzia Angela mia tzia mia no fera indinnia. No dda podiat biri nisciunus, nisciunus, ma nisciunu de diaderus, no dda podiat biri mancu su maridu, is fillus, nisciunus. Po nai no andiat de acordiu cun nisciunus, no andiat de acordiu mancu cun mama. E custa cosa est curiosa, ca ta ta mama at unu carattiri bonu, est propriu de spezia bona, ma issa no andiat de acordiu cun nisciunus, po nai mancu cun babbu, però fiat prus pagu rara custa cosa, poita ca babbu at sempri tentu unu rapportu mau cun is connadas, sceti ca cussa fiat sa sorri vera. No andiat de acordiu cun nisciunus tzia Angela. Tzia Angela! Tzia Angela, po fai cumprendi ita femina podiat essi tzia mia, sa familia de babbu de babbu miu fenta undixi, tra fraris e sorris. Babbu teri norantadus annus e fera unu de is prus piticus. Tzia Angela fera una de is prus mannus, anzi, fera sa prus manna, po nai ca fera una femina de diaderus de un'atru tempus. Tzia Angela fera sa tzia, sa persona prus prepotenti e atzura indinnia chi apu mai connotu. Un'ota chistionendi cun mama dd'ia nau, Antonietta, là ca a mei chi mi ndi bogas a liggi e a scriri, isciu fai totu. No sciat a ligi e scriri e sciat fai totu. Mama dd'hiat nau, E gi no t'amancat nudda, a nai sa beridari. Zia Angela si fiat coiara cun ziu Antiogu, ziu miu, fera un'omini bonu ziu Antiogu, fiat tranquillu, paxosu, tranquillu. No ddu sciu chi fessint innamoraus, custu deu no ddu sciu chi si chi fessira sa moda s'innamorai a custus tempus, però issu. Nd'iat tentu meda passientza cun tzia mia. Candu candu tzia Angela si fut morta, fat morta tzia fiat morta tzia Angela intzandus una una sorresta chistionendi cun tziu Antiogu dd'iat nau, Beni Antiogu, cumenti cumenti istaisi, cumenti andat? E issu, Beni, beni, istau beni, istau beni, istau beni. Stau beni, poi si ndi fera accattau de essi tropu prexau, at nau, No, no, staremu beni prima puru, però, eh. Eh, certu, eh, cumprendu. Zia Angela e ziu Antiogu si finta coiaus a mitari de is annus coranta, de is annus coranta e passada sa coia unus cantu mesis e issu, ziu Antiogu, iat fatu sa cosa chi dònnia òmini cun d-unu pagu pagu sentidu depit si fai in cussus annus, Fiat partiu, emigrau, ah no però deu andu a s'esteru, andu a Novara, e fiat partiu e fiat andau a Novara, passau unus cantu mesis, poi issu no iat donau nisciuna notizia, nudda, nudda, insandu tzia mia fiat incumentzendi unu pagheddu a s'impentzamentai, fiat preocupada poita ca no lompiant novas, notizias, insandus una dì iat arriciu una litera tzia Angela, e in custa litera ci fera unu billetu, un'indiritzu e unu saluru. e ci fera una fotografia e in custa fotografia ci fera Antiogu fiat petonau beni bistiu unu pagheddu allichiriu pariat insoma unu pagheddu trassau però fit tristu teniat una faci fiat sunfrendi e e tzia mia iat castau sa fotografia e dd'iat castiada beni ma si ndi fiat acatara ca a su maridu Dd'ammanchera unu diru, ei ei ei, dd'ammanchera unu diru, nei nei nei, propriu dd'ammanchera unu diru, ah ma deu si dd'apo mandau interu però eh, ah aici bi ddu spaciaisi totu però eh, ah. A su mariru ddi fiat mancau unu diru e issa, chentza isciri ita fessit sutzerendi a su mariru, Fiat partìa. Iat fatu su chi iant essi fatu is antigus, Cristoforo Colombo, Marco Polo, ma fintzas Alberto Angela. Partìa, però chentza isciri cumenti ddoi arribbai. Fiat partìa chentza isciri a undi fessiri Novara in Italia, chentza isciri a undi fessiri s'Italia. E si fiat inventara su navigadori cosa sua. Nara-mì chi no est stetiu unu geniu. Tzia Angela pigat andat a sa statzioni de is corrieras de Tuerra e ddis narat, Depu andai a Novara! E cussus no scintit a ddi nai e ddi nant, Bandit a Casteddu! E issa arribat a Casteddu e narat, Depu andai a Novara! E a sa stazione de Casteddu ddi nant, Bandiri a sa Tirrenia. Issa andat a sa Tirrenia e ddis narat, Depo andai a Novara. E cussus dda mandant a Civitavecchia e a Civitavecchia nau, Novara. E arrogu po arrogu a Novara nci fiat lòmpia e dd'iat agatau su maridu, chentzi unu didu. Deu m'arregordu candu tziu Antiogu iat pèrdiu su portafogliu e sa mulleri iat fatu unu casinu, ca is cosas non si perdint e cussu òmini iat pèrdiu unu didu. Deu no ddu sciu ita, chi apat tentu su coràgiu custa fèmina, custa fèmina de ddu straollai. Sa cosa fit sutzèdia diaici, poita ca deu custu contu m'est arribau, fiat sutzèdiu chi, tziu Antiogu traballiat in d'una fàbrica de no sciu ita e teniat unu bancu, E custu bancu tinniat una lama chi andiat de unu cabidu a s'atru, a lestru a lestru, cun una velocidadi incredibili e seghiat totu su chi ci fiat in mesu, una troncatrice. E issu, no si scit cumenti at postu, ci at pedriu su didu. Candu tzia Angela fiat arribada in custa a agatai su maridu, dd'iat agatau in convalescenza e pagu cidas prus ainnantis dd'iant torrau a pigai a traballai, sa propriu fabbrica sa pròpriu màchina e issu si ponit ainnantis de cussa màchina e dda càstiat. Ma ita podit essi sucèdiu s'àtera borta? Ma possìbili! Deu, circhendi de chistionai cun custa màchina papadirus, dda càstiat, donai atentzioni ca custu contu non est inventau de mei, e mi dd'at nau issu. Non mi dd'ant contau e dd'apu furriau, mi dd'at contau m'arregordu faemus in sa Prinz e mi chistioniat de su specchietu e ddi pighiat s'arrisu e castiat sa machina, ma possibili, ma ita podit essi sucediu, a und'i est chi passit a sa lama, poita ca deu s'atera 'orta faemu innoi, apu castiau, poi deu sigumenti non seu siguru de mei etotu, apu telefonau a sorresta mia a sa villa, Gisella, dd'apu nau, Gisella, Ma babbu tuu, cussa cosa. Ehi, ehi, e Renzu, ma seu, non mi seu inventendi, no, no, no, no, è tuttu giustu, e torrau a nai. E issu castiat sa machina e narat, ma cumenti podit essi sucediu s'attera otta, ma insomma, oh, circaus de si cumprendi, deu s'attera otta appu postu sa mau innoi, zac, Pedri un'atru diru. Pedri un'atru diru. Ci funt cosas chi funt sussèdias in sa stòria. Pentzai a chini est stetiu aici fortunau de essi biu a s'Amsicora Gigi Riva, e a chini est stetiu in su millenoixentosotantadus a Madrid candu s'Italia at bintu is Mondialis, a chini est stetiu a Woodstock e at biu Jimi Hendrix sonendi s'innu americanu cun sa ghitarra elètrica. Ma ci pentzais Deu in sa vida iam essi bofiu stettiu a Novara. Unu mengianu. E bidu un'omini furrendi de traballu, u pagheddu pru chizzi de is atras dis, e narat, Angela! E sa mulleri de sa coxia chi narat, It'è chi ti ses pedriu oi? Ita t'ammancat? Bei ca ti depu chistionai. M'iat a praxi puru a pentzai ca zietu miu apat scritu una cantzoni. Po tzia mia. Ma no dd'apo scrita deo e no scrita mancu tzietu miu, dd'at scrita Mannarino e nosu dda cantaus aici. Candu deu seu a solu cun tui, in su xeu no nc'est mancu una nui e ita basca chi intendu est unu fogu de aintru. Candu deu seu a solu cun tui No cumprendu mancu prus a chi seu Totu parit prus bellu Su tempus andat a bellu

Oh Antio Oh Angiolina Cando deo seu a solu cun tui Caminendi deo no timu a nci arrui Tengu schina prus foti Mi nci papu sa moti Cando seu cun tui In celu no c'est mancu una nui Deo t'aguantu a intro de me Deo t'intendu a intro de me

Coscia cagada, 'oleis intendi cosas chi sonana, eh, biddiu trotu, e seu chistionendi is prus educaus, poita ca mi ndi parit, eh, una diri mi seu fatu sfidau cun d'unu, mi seu sfidau cun Emanuele Contis, ma sceti issu ndi tenit unu bellu, eh. Troddiu petonau, est bellu, est bellu, est bellu, troddiu petonau, est bellu, po nai ca unu no balit nudda, est bellu, est bellu, però no fait a ddus nai cussu de Cabuterra, is Cabuterresus funt castiendi-mì e nant, nah, est marrau, ddu nai, no, no fait, no fait, chi tenis unu nomìngiu e ses de una bidda, custu nomìngiu non est chi ti ddu nant a is palas, ti ddu nant in faci. E tui custu nomìngiu ti ddu depis portai dònnia dì, poita ca fatu fatu tui ddu depis nai su nomìngiu tuu. E candu ddu depis nai? Candu ses me is social network. Cali fenta is social network de una 'orta? Bellu su Facebook, fenta sa butega, su dotori. E tui brintiasta andi su dotori, piciocheddu, andiasta poita ca ti ant mandau a pigai is ricetas.

Abetendi-tiri, castiendi-tiri, t'iat biu de comenti fiasta lompiu cussa tzia. Tui ti setziasta, ti trobeddiasta a pagheddu is dirus, fadiasta aici, a certu puntu atziasta is ogus e issa fiat castiendi-tiri aici e ti nariat, Na! E tui? Fill'e chini ses? Chini no s'est intèndiu nai assumancus un'ota, fill'e chini ses? Un'ota a sa diri però, e in Cabuterra, dogna diri, fill'e chini ses? E intzandus tui ddu depiasta nai. Po prima cosa nariasta su nomini, e ddu naremu cussu sempri de mama però, e, poita ca babbu esti extracomunitariu est de Teulada. E ddi naremu cussu de mama, e intzandus no ci arribiat mai. Sa femina ti castiat ti fariat. Cumenti, aspetta, pagu pagu, no. Intzandus ddu depiasta lassai pedi, intzandus ddu depiasta nai subitu, luegu, luegu, ddu depiasta nai, su nomingiu, po fai luegus, Arengaredda, signora, seu Arengaredda, deu, Arengaredda, e certo che ti conosco, e, tui m'as nau Antoni Atzori, no ci poremu arribai, e Arengaredda, est facili, però a mei mi beniat facili a nai su nomingiu de sa familia mia, poita ca Arengaredda, dai, est bellixeddu. Arengaredda, aringa, piccola aringa, est bellixeddu. Ma chi teniast unu nomìngiu lègiu, nareus bellu pesanti, fit lègiu a ddu nai a boxi ata, e intzandus depiast andai ainnantis cun is informatzionis. Fill'e chini ses? La' ca nonna teniat butega in pratza 'e crèsia, babbu tenit unu camioneddu, bendi linna, e ziu miu Lino tenit una pitzeria in Olanda, Intantu custa signora circhiat de cumprendi, si colleghiat cun totu is dossier chi teniat, circhiat me is mapas suas, alluiat a Radio Troddio, circhiat de cumprendi chini podiat essi e a certu puntu ddi atziat s'ogu chi mancu il commissariu Montalbano apu cumprendiu! Tui sesi de is calloneddus! Eehh! E certu! Ma. E certu! Sesi de. Ma. Ma certu ca ti connosciu! Chi poi. Chi poi. Non est su nomìngiu tuu, poita ca. Fiat ajaju tuu calloneddu, babbu tuu, fiat calloni tontu, e però nci sesi connosciu! Eehh! Nci sesi connosciu beni, a nai sa beridai! E intzandus su piciocheddu, chi ddi capitiat custa cosa, e depiat andai al contrattacco, ddi narat, Aspetti pagu pagu! Ma fustei no est tzia Maria Fragàliga? No, cussa est sorri mia, a mei gei no m'e abarrau, e gei dd'e abarrau, gei dd'e abarrau. No, no, dd'e abarrau, signora, dd'e abarrau, casti ddu sciu deu totu cussu chi. Eja, nosu genti de is biddas, in eredidadi eus pigau medas otas pagu cosa, duas eja, su nomìngiu e sa domu de pitzus, chentza intonacai, cun su nàilon me is fentanas, però su fillu mascu. Su fillu mascu, poi femina no. Filla mia, mamma ti dd'ari giai nau mi minti o filla mia, sa domu de pitzus est po frari tuu. Candu ar essi su momentu po tui giai ti compraus is arrobas, tiallas, lanzorus, no nau a ti mandai a iscola, ma chi totu anda beni, ti compraus finza is mobilis. Ma boli torrai gratzias a a coment'est chi ti nant? Paolo Carboni! Arràbiu a su ristoranti Balena e a bosatrus chi seis benius a innoi. Serraus cantendi una cantzoni

Samuele Dessì, arràbiu, gràtzias a Ristoranti Balena e a bosàteros. Gràtzias. A sa pròssima. Po custu atòbiu puru eus acabau. Gràtzias comente sempri po s'ai sighiu, si torraus a biri sa cida chi enit cun d'unu atòbiu nou de Bogaboxi, chi in s'unteris 'oleis sinnalai eventus, fatus o acuntèssius dinnius de essi contaus, ddu podeis fai iscriendusì una lìtera a su giassu bogaboxi punto tv sitzigorru gmail punto com